igbo dị sam unu asala chi gerenụ n'akwụkwọ akụkọ nke tata bụ tọzde ahịa nkwọ abalị iri abụọ na isii nke ọnwa itoolu afọ puku abụọ na iri abụọ na anọ n'agbanyeghị ihe isi ike ọchịchị etiti ewepụtakwala atụmatụ ọzọ a ga-eji anakọrọ ụmụafọ naijiria ụtụ isi bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post n'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị dịka Yahaya Bello jụrụ ịbịa ụlọikpe ụnyaahụ ọchịchị etiti atụọla ya agọ iri na isii ọhụrụ na-ebo Bello ebubo ịtapịa otu narị ijeri naira na iri 110 billion naira bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post n'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nkwago tebụlụ a nọ na ya binye aka na njikọta mgbago na ọdịda ugwu Nigeria n'afọ 1914 nọ n'ogbe akụkọ National Museum for Colonial History Aba steeti Abia ụtụ isi unu na-ana anyị mgbe ọbụla mgbe ọbụla na-egbu azụmahịa anyị ka ndị na-azụ ahịa n'ala Igbo bere akwa arịrị begara ndị gọvanọ ala Igbo bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard n'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọchịchị etiti etinyela ego n'ego alawi ndị ji otu afọ efe ala nna ha site na puku naira iri atọ na atọ ka ọ bụrụzie puku naira iri asaa na asaa 77,000 naira alawi bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard n'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọgbaghara APGA Chekwas Okorie akọtọọla aka Soludo ji ejikọta otu pati APGA Tinubu ga-ayọgharị ma gbanwee otu ọchịchị kabinet ya n'oge na-adịghị anya bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch n'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mmanụ ụgbọala Dangote ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ chọrọ iji aka ha na-aga n'ụlọ ọrụ Dangote azụrụ ya bụ mmanụ ọ dị mma ee ọ kakwa mma ọ ka mma na ha ji aka ha na-azụrụ mmanụ a because um, ị na-aga na NNPC na-azụrụ ya from NNPC is very wrong it is very very wrong um, ọchịchị etiti kwesịrị iwepụ aka n'ihe gbasara pricing dangote eh, fuel price o kwesịrị iwefụ aka na ịgwa dangote ego ole ọ ga-ere mmanụ ya ama m ị na-aghọta ọchịchị etiti kwesịrị iwefụ aka na ya ọ dị very wrong and again ndị youth service chineke abọtala unu bread ndị na-agabeghị service chineke abọtala unu bread a ga na-akwụzi unu 77,000 naira 77k no longer 33k you know nke unu ka mma nke unu ka mma even sef ọ ga-akara gị mma na ị metara ihe ị ga-eji nọmakwa nọmakwa na na na service na-emeta ihe ị ga-eji na-anọ na seda ka a na-edetain gị na service you know ka a na-edetain gị na gị na-aga n'ihu na-eme service ọ ga-akakwara gị mma ama m ị na-aghọta nke unu ka mma mgbe anyị mere service nke anyị ama m ma 7500 ka a kwụrụ anyị 75 ee ọ ihe a kwụrụ anyị mgbe anyị mere nke anyị but now look at you now 77,000 naira wonderful ọ dị mma Yahaya Bello EFCC e discover kwala again that apart from the 80.2 billion naira Yahaya Bello riri as governor ndị Kogi achọpụtara na o rikwere another 110 billion apart from 80 billion Yahaya Bello rikwere another 110 billion so efcc agbakwala ya etikwele ya agbakwala ya another akwụkwọ a na-ekpe nke 80 billion point 2 a na-ekpekwa nke 110 billion now anyị na-aga n'ihu ị ga-ahụ ihe Yahaya Bello mere iyi egwu mfanye aka n'ụkwụ otu NANS agwala ọchịchị etiti ya biko mezuo ihe otu ASUU chọrọ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị chekwanụ omenala Igbo ka otu rịọrọ ndị eze ọdịnala ala Igbo Kekere Ekun adọọla ndị ọkaikpe aka na ntị banyere nrụrụ aka mpụ dịka ụlọ nzukọ sineti kwadochara ya dịka nnukwu ọkaikpe Naijiria bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ntuliaka elu gọvanọ Edo ndị uwe ojii gara ọrụ ntuliaka elu ga-anọgidekwa n'Edo ka onye isi ndị uwe ojii kwuru anyị agaghị agwa Dangote ego ole ọ ga-ere mmanụ ụgbọala ya ka ọchịchị etiti kwuru bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation n'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu NBA chọrọ ka enyocha ego aka azụ eboro Bobrisky ebubo na o nyere ndị EFCC Yahaya Bello agbaala EFCC akwụkwọ n'ụlọ ikpe ekpecha ọgwụ Naijiria maka ebubo na ọ tapịara ego ndị Kogi Femi Falana agọrọla ụkwụ na aka ya na o nwebeghị mgbe ọbụla ya na Bobrisky kwurula okwu n'ụdị nyere ya aka na nsogbu ya na EFCC dị ka ọ gwara Very Dark Man kwugharịa ihe ahụ o kwuru n'awa iri abụọ na anọ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ThisDay na akwụkwọ akụkọ ThisDay ka anyị hụrụ akụkọ sịrị o nweghịkwa mgbe ọbụla m kwuru na Uncle Femi Falana nyere Bobrisky aka ka Very Dark Man gọrọ ụkwụ na aka ya ọ dị mma unu ahụna from Yahaya Bello na ọ gaala Supreme Court Yahaya Bello agaala Supreme Court to challenge EFCC ihe a wụ onye akpọga na high court kamgbe ihe a wụ onye akpọga bịa high court kamgbe ọ bịa high court ọ gaala supreme court probably ebe ọ ga-enweta ikpe ziri ezi ma ọ wụ ebe a ga-edefend ya ma ọ wụ ebe a ga-esave ya ọ bịabeghị court e si ya akpọga kamgbe for how many months now a na-asị this guy bịa court this guy ga-ebịa court EFCC a na-emegodi pem pem pem pem pem mgbe EFCC jere na nke Okorocha here na Abuja here ji nwụrụ Okorocha ka oke nwụrụ Okorocha n'ụlọ ya furu Okorocha efuru EFCC didn't allow Okorocha to breathe. They never allowed Okorocha to breathe, but they are allowing Yahaya Bello to breathe. That is the kind of rubbish EFCC enwere na Nigeria. Partial EFCC enwere na this country. I keep telling our people, gị wụrụ onye Igbo kwụwa aka gị ọtọ n'obodo a bụ Nigeria. Gị wụrụ onye Igbo emetekwala ihe ọ ga-awụ i meta ya wụrụ ihe a ga-asị na ndị security office gị na ha nwege issue. But ya wụrụkwa na aka gị dị ọcha emetekwala ihe ndị be anyị sị onye a na-ebu ebu emetekwala ị wụrụ onye igbo etikwala aka na mpụ etikwala aka gị kwụrụ ọtọ ma ha chụwa gị they will fail mana ị wụrụ onye igbo mete ihe n'obodo a bụ naijiria efuru gị hmm, ị gaghị alọ but onye awụsa mee ya ala free onye yoruba mee ya ala free onye ugwu mee ya ala free yahaya bello ga-alakwa free ọ dị mma eh, dịka Femi Falana kwuru na onweghị mgbe ọbụla otu Very Dark Man siri kwuo na the leaked video you know Femi Falana ekwuole na onweghị mgbe ọbụla ya na Bobrisky nwanụ kwere na time ịbịa ya na Bobrisky ikwu okwu ya na ọ wụ ọgbọ ya na ya ga-eji ekwu okwu otu esi ehelp ya nye ya soft soft landing na ihe ndị a so that there was nothing like that you know and ọ gwala very dark man in 24 hours ya retract ya ihe o kwuru very dark man ekwuokwelenụ ọ pụtakwalanụ kwuo ihe ọ kpọga ya uncle femi uncle femi falana ehe ọ iji gwa gị that you don't fight a good man you don't fight a good man ọrụ anyị as activist wụ ndị ahụ ndị ọjọọ those are the people we fight but if you see a good man and you are fighting him you will fail na-aghọta ebe anyị na-eje now e, nwa Femi Falana bụ Falz ekwuole na onye kpọrọ ya na Bobrisky kpọrọ ya sị ya biko ya chọọrọ ya 3 million so that ka o nwee ike nweta a VIP section na prison n'ihe ihe Falz kwuru Bobrisky was begging him for 3 million naira ka o nwee ike kwụọ ụgwọ nweta a VIP section so but um, ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta kpamkpam bụ ihe omume anyị na akwụkwọ akụkọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na Nonso Nkwa ọchịwa chebiri m na Nonso Nkwa News Express i nwere o nwere akụkọ ndị anyị ga-aka ebe ahụ ị ya-alike ya ka chi m na-efe gaa n'ihu gọzibọla m nnọkọ ụbọchị taa gọzibọla anyị